ngwa bịanụ ụmụ nwoke ụmụ nwanyị ndeewo o enwere ọgwụ oke na-egbu ụmụ nwoke gogbo enwere ihe ụmụ nwanyị ga-eme nwoke ahụ anwụọ ọsịsọ nwoke ahụ gị na ya bi n'ụlọ nke ahụ bụ di gị e nwere ihe ị ga-eme nwoke ahụ anwụọ hmm. adakụ adamma ada nne mara mma ada ada na-ete egwu ada nwa na-ete egwu ada ada na-eme ụka ada nwa na-eme ụka ada o nwere ihe m chọrọ ịgwa ụmụ nwanyị e nwere ọtapịapịa eji egbu nwoke and ọtapịapịa eji egbu nwoke bụ na ị na-egbu nwoke nwa nwoke ahụ amaha na ị na-egbu ya ọtapịapịa ị bụrụ nwaanyị nụrụ di i wee nụchaa di wee na-ala di n'ilo alam di ị na-ala n'ilo bụ ọtapịapịa eji egbu nwoke nwoke ahụ ga na-anwụ mana nwoke agaghị ama na ya na-anwụ ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme n'iro nke mbụ di gị agaghị enwe ego nke abụọ di gị ga na-aya ahụ mgbe niile nke atọ di gị ga na-eme ka nwaanyị ọ gaghị na-eme ka nwoke ihe o nwere okwu ga-apụta ị bịa ka di gị kwuo okwu di gị aga na-ekwu okwu ka nwaanyị maka na ọtapịapịa eji egbu nwoke i nyela nwoke ahụ ọtapịapịa my people my people ịnụ di abụrọ ihe dị easy ị marụ na ị bụ nwaanyị mana ị kwadoro ịnụ di mana ịnụ ị nụọla di odu nụọ di gị na di gị biri ị lọkata ga-echila um, utu jiwa awụji egwusi egwusi otu a before a laghachila ọnwa nwoke leghara ofu ọtụ ọchịla ya na eribe so olugbo olugbo ee ha fụba ya ji ya rie ọgbọlọ ya erie egwusi ya erikwuo vegetable ọ ga-achọgharịwa ụmụ nwanyị kịta ọjị ụmụ nwanyị na-emejikwa ha ịlụwa ji gụla ji ubube nwaanyị bugide o bugha 10 years ya ahụla ya ebuo 10 years mụọ nwoke mụọ nwaanyị

efi this man efitiri m ịnụ ha na nwaanyị na-asị na nwoke efitighị marụ na nwaanyị ahụ na-ashị na nwoke efitighị marụkwa na dat nwaanyị ahụ nwata nwaanyị ahụ nshị na nwoke ahụ efitighị o tesiala mgbada ọjọọ li- n'iro mgbada ahụ o tesiriri iro onye gwo ji ya ọta pịapịa ihe okwula ji ya o nwere ihe ohi okwula nwoke la-eme esetu okwu ala ese okwu ihe ọbụla ọ na-ekwu ka nke nwoke na-eme maka na ọta pịa pịa abagbu ya ọnụ onye nshị ka m gwa ụlụ taa ị wụrụ nwaanyị lọrụ be ju ruo 10 years gị mara la ji ya alụ lekagori la ji wa ahụ lekaji mma la after all la ị fụọ ọha ịlụta nke mma kwara ngwongwo ụ fụọ ọ ka mma la ị fụrụ afụ wee jee na-eme ihe ahụ karịa la ị lọ lụọ m lọla eme ihe maka la ihe ọbụla ị na-eme mgbe ị lọ la be ju la-eso nwoke ọzọ ihe ọ na-ewetara ụmụ agamnazụ ụmụ ị mụrụ amụ agaghị aprọspa ị lọrụ la be ju na-eso nwoke ọjọ nwa ị mụrụ amụ agaghị aga la ihu ihe na-eme nna na-eme ụmụ ọ na-egbu nna ọ na-egbu ụmụ ọ na-enye nna nsogbu ọ na-enye ụmụ nsogbu onye nshị ka m bịa gwa ụmụ nwaanyị ike iji alụ ji gwụ kwarụ ngwongwo ụ fụọ ọ wụ ahụrụ ego nye ahụ ndụ be ji u shị ala ịkakọ ehe mgbe iko ahụrụ lahatabia arịa ọdo gboo bata ka a mara ma a la-eme cleansing ma ala ekwekwe ụgwụ bata maka na ọlụlụ ịlọ dụrụ nwụ njọ dụ njọ ka nwunye wụ nlọ ị mara ụlọ onwe ọ- ihe ya eme enweghị isi adaku adamma ada na-ekwu eziokwu ada ada niile ekwu eziokwu o ada niile ekwu eziokwu ada